The DC purezidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhula osayang'ana nkhope ndipo sindiyang'ana chipani sindiyang'ana mtundu ine anga ndi amalawi kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa komanso amalawi omwewo ena ali maiko akunja ndi amene ndimawalankhulira anthu amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti akafikepo kumeneko kumene kuli anthuko purezidenti wawo ndi ine amene ndimalankhula munthu wopanda mantha ndipo sindimanyengerera wina aliyense ndikudziwa kuti odiyo ya lero iyi enanso a inu zikunyasani koma olo zitakunyasani motani ine ndimayima pa chilungamo ndipo sindimanyengerera wina aliyense sindimawopa wina aliyense malawi munomo muli uchisiru kwambiri umene ukuchitika kumatenga anthu ngati ndi zisiru ngati anthu ndi opusa ndiye pulezidenti wawoyo akaona zangati zimenezo amangolankhulapo moti lero ndilankhula koopsa lero ndilankhula nkhani zikuluzikulu, ompweteka zimupweteke nkhanizo, okondwera akondwere nazo, koma ili ndi dziko la democracy, tikuyenera kuti tizikhalamo aliyense mwa mtendere, mosaopsezana, kumakhala mwa mtendere mu dziko lako, aliyense azimva kukoma kuti ali ndi Mmalawi ali mu dziko lake, osamakhala kuti ena ake azioneka ngati ndi Amalawi kwambiri, enawo si Amalawi kwambiri. mu dziko lake lomweli nkhani zikuluzikulu zimene tili nazo lero ndi zofuna tichite expose mchitidwe umene uli pa international airport kamuzu ya lilongwe komanso ah, nkhani ina yokhuzana ndi pempho limene likupita ku malawi electoral commission makamaka mchitidwe wozunza anthu umene kuchokera nthawi ya registration pakana kuzafika verification pakana anthu ndikumapita ku training pakana anthu ndikukavota anthu ambiri akuzunzidwa kwambiri ndi uh, bungwe limeneli la MEC ndipo ine ndiayimirira amalawi amenewo komanso ndialirira alimi makamaka awa amene amalima fodya muno m'malawi uwu ndi uthenga ukuluukulu umene ndakhala nawo lero umene ndabwera nawo lero kuti amalawi adziwe zimene zikuchitika uko ku dziko lawo komanso amalawi ndiayimirire makamaka kwa akuluakulu amene amalitenga dzikoli ngati mwinanso ndi lawo koma mwina tisanafike kumeneko ndangofuna ndikupempheni inu a mcp Zi- lero ndipempha zipani ziwiri mcp komanso chipani cha dpp koma mwina tisanafike kumeneko ndiyambe ndi inu a mcp kunena kuti zisankho ndi zija zinachitika zija ndipo mukungoyenera muvomere kuti inuyo anthu inu munalephera ndipo anthu inuyo mukamakonza ziwembu zanu kusafuna kuvomereza enanu ndiye kuti mukungofuna kuputapo treason chifukwa kukuma uh, kukumamveka manong'onong'o ambiri ngakhale inde mukumamenyana mma state house kumaba zinthu kuma state house kumachita loot dziwani kuti pamenepopo mukuputapo milandu munayenera muvomereze kuti inuyo mwalephera ndipo mupite ku drawing board mukaone ngati mungabweresenso mfundo zina zimene amalawi angakondwere nazo kuti adzakusankheni koma mmene ndikuonera ine Inu a mcp ngati simuvomereza kuti munalephera, ambiri a inu musazalire kuti mukamayamba kumangidwa kumanena kuti ndi witch hunting. Inu munalephera. Munthu wanzeru akalephera sukulu kapena m'kalasi kapena akalephera mayeso, amapita ndikukafufuzafufuza zifukwa zimene zampangisa kuti alephere mayeso zimene zampangisa kuti asachite bwino iniyo iyi inali nthawi yonena kuti muyitanizane nonse a mcp mukhale pansi muone kuti kodi ndalama zimene taziononga zija mabiliyonzi aja mwaawononga aja kodi amene adyawo anthu sanakusankheni chifukwa chani chifukwa tu ngati kuli chipani chimene chapanga kampeni 421 uh, whistle stops za president komanso misonkhano yosiyanasiyana ndi kuonongako kumenekoko ma billions ena ndalama zimene zaonongedwa kumenekoko munatenga mboma momu ndi apa mukulephera kuti ngakhale inu a NEEF mwalipire anthu anu masalaries chifukwa ngati kulitu bungwe limene labaso kwambiri kuno ku malawi limene laononga ndalama za taxpayers money ndi bungwe la NEEF ndipo inu ndikupempheni inu a boma kunena kuti mupange machawi mupange audit bungwe limeneli la NEEF ndipo muamange kwa anthu kumenekuku komanso mupange machawi inu a boma mupite mma state residences mu kaya ku sanjika ku chikoko bay ku mzuzu ku lilongwe mukaone kumeneko muteteze chifukwa nde kwayamba kubedwa zinthu zikubedwa mma state house mu ena kumangosegula mazi kumasiya mazi mmatoileti mmabafa ati ati kupsa mtima kuti ati alephera izizi zikuchitika ndithu chifukwa cha umoyo ozitenga kuti inuyo ndinu anthu opambana mukaona ngati simulephera koma ndiye mwa- mwa- mwanyatu chifukwa pakali panotu ndiye munawonongatu makobiri munaguliratu njinga njinga zambirimbiri 2000 zokuti ati purezidenti anu akamapita kolumbiritsidwa ati, mumu- ati njingazo ati zizayende pa mdipiti komatu ndiye kunali kugulatu matraki matraki a zansalu kugula matraki a matisheti kugula matraki a mabaleta zipewa makapeti mkati ochokera ku south africa mabilions mabilions simmamudziwa mmalawi ndiye mmalawi mwamudziwa sopano sopano izi mukupanga za ziwembu izi zokuti ati kaya mukonze ziwembu kubweresa anthu ena ochokera kunja ati azamupo- azamupweteke peter muthalika imeneyi timayitcha kuti ali nyodo zakuvutani kwambiri inu ndinu zisiru kwambiri a mcp anthu okupha inu mukaona ngati amalawi eh, ndi anthu os- osewera nawo amalawi akakwiya kamodzi ndi kamodzi basi so muchivomereze padakali panopa ngati simuvomereza kuti inuyo siku limene lijalo munang'ambidwa munatibulidwa ndi tsunami Mu- ngati simuvomereza zimenezi muyamba kuziombera muyamba kumazimangirira koma muchivomereze kuti inuyo zisankho zijazo zinakuvutani ndipo munapanga zinthu za uchisiru ndipo amalawi sanakufuneni ndipo ngati kuli chipani chimene chaba ndalama koopsa muno malawi ndi cha mcp atsogoleri ena ayamba kuthawa ndi izi ndi zizindikiro zonena kuti amalawi anakwiya nanu kwambiri dziko limene kunalibeko mafuta lero anthu ayamba kuthira mafuta dziko limene anthu a- amalephera kuti akagule chimanga lero chimanga chayamba kusika ndipotu chimangatu chasikatu anthu ayamba kumagula ma ujeni ka, ka, ka, ka kg kawo ndikukaphika ndi ana ndikumadya kukagayisa ndikuphika ndi ana ndikudya pomwe nthawi ya mcp zinali zovuta iyi nde tivomereze kunena kuti alimi ambiri amene ana, ana analima chimanga chawo atagula fetereza wodula, amenewo adandaula koma tikayang'ana bigger picture munthu wanzeru olo driver akamayendesa galimoto amalolera amuphe munthu atanyamula anthu ambiri kuti aseve. Bus ikamayenda imanyamula anthu ambirimbiri ukapita ku defensive driving amakuuza kunena kuti muombeni ameneyo mumuphe kusiyana kuti muphe anthu ambiri apapa scenario ya chimanga muno mmalawi ati alire kwambiri ndi alimi amene ana analima chimangacho ndi fetereza wodulayo amene ajawo alira koma tikayang'ana anthu mmene alili muno malawi anthu osauka kuli bwino ti athokoze amene asisa chimangawo a Peter muthalika zi- ziko lanu a government yanu yasisa chimanga mupitirizenso zimenezi mu zinthu zina ndi zina zazing'onozing'ono ma basic mi- needs zinthu zikudula kwambiri anthu amene wawa ndi zisiru anafika saizi yotenga fete ujeni uyu forex ndikumagulisa iwowo forex ku banki ku ndikumakhala kulibe koma ndi tuma minister kumagulisa forex president ndikumagulisa forex ndalama zakunja ndiye lero mwayaluka ndiye apa- apate mukukonza ziwembu ndikumatenga anthu wo- zigawenga kumasiya kumunda kwanu ku mchinji uku ah, kwa, chi- kwa mkanda ati ncholinga kuti ati mupange ziwembu zomu- zomupweteka peter mutharika imeneyo ni mistake mungoputapo treason chabe anthu anzeru tikunena pano ayi mu mcp mo anachivomereza kuti apapa tamenyedwa ulamuliro uja unali wankhaza uja watha zija mukanyada kumakwera magalimoto ma tx zimeja zatha ndipo wanzeru wakabweza galimotoyo koma amene alibe nzeru ndi amene aku ali bize pakali pano kumasintha manambala plate kumasintha machassis nambala ncholinga kuti ati galimotoyo ikhale yache ukamangidwa usalire anthu ena amene ndikufuna kuti ndiwalangize mamawa uno ndi ma officials a ku dpp amene tsopano mukufuna muwononge dzina la president ndi apa mwanyamuka tsopano ndikumakaopseza acb kunena kuti a inu munandilanda ine ma- magalimoto anga inu munandi inuyo munandilanda ine malo ndikuwuzeni inu a, a, a dpp ma- akuluakulu a dpp mukuyenera musamale kwambiri pamene mwatenga boma ili sizikusonyeza kuti ati inuyo ndiye ndinu ma champions ndikuyamba tsopano nkha- ujeni kha- chikhalidwe chofuna kumaononga ah, dzina la dpp nthawi ino inali yokunena kuti muthokoze mulungu komanso mu- muwathokoze amalawi komanso mukhale pansi muchite recollect kunena kuti kodi chimene chinapangisa kuti dpp ituluke mboma ndi chani zimene zijazo sizikuyenera kuti zibwererenso iya amalawi ili pakali pano anachenjera sopano ndipofunikira kuti inu a dpp musamale kwambiri kodi zimene zizi mukupanga zikumapita ku acb ndikumakaopseza a acb ma officials awo a acb yo ndikumathawira mu toilet kukuthawani inuyo mutabweranso kumene kuja ndi zikwanje zanu kumanena kuti agalu inu e paja munandilanda zinthu agalu inu mukaona ngati chani e boma talitenga oh, ndiye kuti aliyense ana atazipanga zimenezo mmalawi munotu zinthu siziyendamo ine ndamangidwa mwina kopambana ka 17 koma m- mukapita ku area 30 kumumva kuti kalindo amabwera kuno kumacheza ndi anthu kodi ine ndinati ndizipita mu- ku m- polisi mu- ndikumakatukwana a polisi ndiye kuti sizigwira ndiye kuti tikuononga zina langa ndikuononga zina langa so inu you must lower the temperature kutero kuti mwayamba mwadunyu and izizi zomanena kuti aye ife ana a adadi aliyense ndi mwana wa adadi ndipo mukanene kuti inu ana a adadi a- abambo anu ndi amenewo bambo anu ndi mutharika mukanene kuti ife ana adadi bambo anu ndi mutharika inu muli ndi abambo anu munayenera muziwasangalira abambo anuwo osakhala kumaopseza anthu chifukwa chonena kuti ati inuyo atikhala ndi mwa- mwatenga mwatenga boma umenewo ndi uchisiru wapangisa kuti mcp utuluke atulukewo ndipo ndikupempheni inuyo anyamata awa amatchedwa a dpp makadeti mutengerepo phunziro osamagwiritsidwa ntchito ndi andale mwaona anzanu aja ankanyada aja anathawatu amene akaaphera anthu ali momuno amene akaapangira nkhazawo ali momuno ndi azikazi awo akudya momuno mu ufulu koma ambiri ajatu athawa aja munkatumidwa ku chikangawa kuti muzikamupha saulos chilima munamupha saulos chilima ana agalu a satana inu lerotu mwathawatu tsopano koma musakidwatu ndipo ngati a, a dpp sapanga uh, in- investigation ya chilima kuno kukhala mademo ku malawi kuno kochita force boma kuti achite commission of inquiry ya special ya chilima ndi anthu ajawo 8 uchisiru umene uja usazachitikenso kuno ku malawi iya imene ija ikhale imfa yomaliza yoyamba ndi yomaliza kumapha anthu in that way and izizi zisazachitikenso iya so mchitidwe umene uwu akupanga maofficials ena a dpp omafuna kuti aziopseza anthu mtawunimu kumaopseza apolisi kumaopseza a acb that is uncalled for and mukungoonongapo zina la president wanuyo nkhani zikuluzikulu zimene ndabwera nazo lero ndi nkhani za za uchi- mchitidwe wa human trafficking komanso mchitidwe wozembesa katundu smuggling pa kamuzu international airport ndi mchitidwe umenewu wonyasa kwambiri umene ukuchitika ndi akuluakulu a polisi komanso akuluakulu oyan- owona za ndege komanso ena akuluakulu akunja amene akumachita connive ndi anthu apa airport kuchita connive ndi anthu a ku Area 30, kuchita connive ndi eniake oyendetsa ndege a ku Ethiopia ndikumalowetsa munomo ma Ethiopians ndi ma Bangladesh, kukhala ngati ndi dziko limene dziko limene mulibemo security, kumalandira ndalama, kumachita smuggle katundu, Zimenezi zikuchitika pa Kamuzu International Airport ndipo ni mchitidwe womvetsa chisoni kwambiri. Mchitidwe umenewu unayamba mu nthawi imene ija mu ulamuliro wonunkha kwambiri wa MCP ndipo izi zikuchitikabe ndi cholinga kuti ati awononge boma la Mutharika kunena kuti boma la Mutharika silikuchitapo kanthu. Koditu m'maboda mukuchitikansotu zambiri kupatula ku airport. komano mchitidwe umenewu ndi mchitidwe woopsa mchitidwe wonunkha umene ukhoza kubweretsa nkhondo muno m'malawi A- a- a- ziwe- zigawenga zikhoza kulowa munomo m'malawi chifukwa cha anthu ochepa chabe amene akupanga za uchisiru ncholinga kuti azilemera so ndinafuna inuyo a dpp Muga- muthamangenso mupite mukaone ku kamuzu international airport kuli mchitidwe not onlynso kamuzu ngakhale kuchileka kuli mchitidwe wonyasa kwambiri ngakhale olo apapa pa mzuzu apa pamanenedwa kuti pali airport pa kumene kunso anthu akumatsikirako ndege ndikumapanga mchitidwe wonyasa kwambiri wa human trafficking komanso uh, ku smuggling kutulu- ku- ku- kuzembesa katundu mankhwala ozunguza bongo chamba mkati even olo kumwanza uku kukuchitidwa mchitidwe wonyasa kwambiri akuluakulu a ndale ndi amene akumapanga kwa- kwambiri fuel mchitidwe umenewu koma osawagwira ndi kuwamanga kukhala kuti ndi munthu wosauka nthawi zino mutawamanga kale so maofficials akuluakulu mai- maina tili nawo aku area 30 apolisi aku avi, civil aviation komanso akuluakulu a ndege za ethiopian mukumatenga ma, ma, ma bangladeshi kumawazembesa kukhala ngati malawi ndikofikira kuti azikapita mayiko ena mutalandira ndalama izinso zikuchitika ndi apolisi tinalengeza kale paja mu last month zikuchitika madera ngati ku phalombe ku mulanje ku mchinji ku karonga kuli human trafficking ku nsanje mukumabwera anthu muno mosadziwika bwino koma muziwe kuti siku lina muzaphesa nazo ana siku lina muzaononga muzaononga dziko lanu nkhani ina imene tabwera nayo pano ndi madandaulo amene achokera kwa maziphunzisi apolisi ame amene agwira ntchito pakana ma clerk ma op eh? presiding officers ndi ma clerk a ku mec amene agwira ntchito yotamandika kwambiri koma pakana lero ndalama zawo sanalandire ndiye ndu- ndikumafunsa kuti kodi inu a mec vuto lanu ndi chani anthu munawatenga kuti akugwirireni ntchito akugwirirani ntchito yotamandika kuchokera nthawi ija ya registration verification pakana matraining onse anthu avutika agwiritsa ntchito ndalama zawo ndipo ak- anthu akagona pa mphepo agona masiku opanda chakudya enanso mne- ma- anthu amene munachita hayala magalimoto awo kuti anyamule ma ballot papers pakana lero anthu onse aja simunapase ndalama kodi simukudziwa kuti pamenepopo mukuononga integrity yanu mutayendesa zisankho mwabwinobwino koma lero ndiye mukuzunza anthu zimenezizi anthu ambiri akudandaula akumayimba mafoni kwa president wawo kukudandaulani inuyo a ku MEC mchitidwe umene mukupanga wowazunza anthu zimenezi sizikukhala bwino iyayi anthu ena amene ndikufuna kuwalirira lero nawalirirapo koma ndikupitirizabe chifukwa mafoni akubwera ambiri ndi alimi a fodya amene fodya wawo pakana lero sanagulidwe ndipo ena amene fodya wawo anagulidwa pakana lero sakulandira ndalama Kuteroko kafukufuku ali mkati ndipo ife taupanga kafukufukuyo. Papezeka kuti ma kampani ambiri amene amagula fodya anabwerekedwa ndalama ndi mcp kuwauza kuti tikufuna tipangire kaye kampeni tizakubwezerani ndalama. Pajatu anali pa pulogalamu yowinanso ndi paja amanena kuti ogwira ntchito ku Nocma ndizakuchosani ntchito ndikawina. Edi wawere toliro wawere kaganizidwe kache amaganiza ngati wala bwachi choncho a- a- makampani amene amagula foja anatengeredwa ndalama ndi mcp akuluakulu a mcp kuti tidzakubwezerani lero foja uja ndi amene alimi agulisa koma akulephera kuti alandire ndalama zawo ena akulephera kugulisa fojayo ali mabelo mabelo m'manyumba mwawo m'ma warehouse yawo ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri choncho mukuyenera kuti inu pamene mwatenga boma ili boma limene mwalitenga ndi mavutuli mukuyenera kuti mukhale ndi machawi muyang'ane ma sectors amene tanenawa muyang'ane za ku kamuzu international airport muyang'ane za ku MEC muyang'ane za alimi amene akuzunzika muno malawi tikuthokozeni kuti chimanga chasika komanso forex yasika koma muli ndi zambiri komanso muchite cheki mu dpp mwanumo muli ma individuals ena anthu ofoyira kwambiri amene akufuna tsopano kuti ayambe mchitidwe wonyasa kwambiri mchitidwe wama ati wamakadeti womanena kuti ife ana adadi muyambe kuphangira zinthu muyambe ku- ku- kuzi- kuwasiya anzanu miseche mkati muzimenyana anthu inu alomwe anthu alomwe alomwe ndi anthu amodzi koma ayi mukufuna muzibweresanso zomwe zija zosankhana mitundu zomafuna kuti anthu ena achi azikhala pamwamba kuposa anzawo kwazuzikatu maziphunzitsi kwazunzikatu apolisi kwazunzikatu ma individuals mu zina la ndani mu zina la dpp musayambe ayi mumutenge wina aliyense on board bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village ta mabuka box 76 mulanje